Ciúin! Conas tá sibh? Is mise Niamh. Is mise Caoimhe.
Agus inniu táimid chun donnóga a dhéanamh. Na rudaí a bheidh ag teastáil ná 175 gram de plúr ar aghaidh, beidh 225 gram de im, beidh 125 gram de seacláid agus caithfidh tú é a ghearradh suas i cearnóga beag cosúil le seo. Agus tá Caoimhe chun é sin a dhéanamh anois. Maith thú. Tá trí chéad fiche cúig gram de siúcra donn ag teastáil. Tá dhá spúnóg de úscra fanaile ag teastáil. So seo taespúnóg, na cinn beaga. Ceithre ubh, tá siad briste againn cheana féin isteach i mbabhla. Gráinnín salann so sin réidh againn agus leath taespúnóg de púdar bácála. Ok, so sin na rudaí atá ag teastáil Caoimhe ag déanamh an seacláid faoi láthair agus na rudaí an fáth go bhfuil siad briste suas i cearnóga beag is beidh sé níos éasca chun é a leá. Ceart go leor, so anois caithfidh mise mo lámh a ghlanadh.

im a chur ar an tráidire bácála so timpeall na cúinní agus na taobhanna gach áit ar fad so tá im trasna ansin tá caoimhe chun é sin a dhéanamh trasna anseo go raibh míle maith agat ok so nuair atá caoimhe ag déanamh é sin leis an im agus sin chomh tábhachtach so tóg d'am ar chur im ar an tráidire bácála ar fad go háirithe sna cúinní.

síos anseo ag teas íseal. Tá mise chun é sin a dhéanamh trasna anseo. Agus i gceann cúpla nóiméad.
Tá Caoimhe ag cur im ar an tráidire bácála. Yep.
Agus ag an píosa seo conas atá gach duine ag déanamh. An bhfuil sibh ceart go leor? An bhfuil gach rud ok? An bhfuil aon ceist agaibh? An bhfuil sibh ar bís chun bhur donnóga a fheiceáil? Whoop.

agus an siúcra a chur isteach. So, má tá cabhair agat, b'fhéidir beidh siad in ann an siúcra a chur amach duit, nó a bheith trasna ansin ag an oigheann. B'fhéidir go bhfuil duine fásta leat ag cabhair mar bíonn an oigheann an-an-te, so caithfidh tú a bheith an-chúramach ar fad. OK. Cos táimid ansin.
Em. Yeah. Yeah. Ní fhéachann sé ró-deas go fóill ach sin ok. Ar chor ar bith. Ná bí buartha faoi sin. Yeah. Tá sé ceart go leor. Yeah, beidh sé go breá. Em, agus an rud eile faoi seo is níl babhla ag teastáil cos táimid chun é a dhéanamh ar fad ansin. So, tá níos lú glantacháin ag teastáil. So, is maith liom é sin.

ag ithe iad le cupán tae nó le uachtar nó le nó caife nó má tá do uachtar má tá do donóga te tá tú in ann uachtar reoite a ithe leo. Aon rud? Dúir. Dú dú. Tá sé. Tá sé.

Tá an boladh seacláide an-deas.
Yeah.
Ok, agus ansin an plúr. Ok. Bí cúramach leis an plúr cos téann sé i ngach áit. Ok, gráinne salainn. Ah! Yeah, tá- Ok. Sin.
Go leor. Ok.

So ba chóir go bhfuil gach rud isteach anois agus go bhfuil gach rud meascaithe le chéile. And déan iarracht gan aon lumpaí beaga a bheith sa meascán. Tá tú ag iarraidh go bhfuil sé díreach smooth. Tá sé réidh. Tá sé réidh. Ok, an bhfuil sibhse réidh? Cos anois is an céad píosa eile is caithfidh tú é a chur isteach i do tráidire bácála.

Yeah? Ok. So anois b'fhéidir beidh cabhair ag teastáil anois 'cause caithfidh tú na donnóga a chur isteach san oighean agus tá an oighean te, te, te. So, cuireann tú iad isteach san oighean, i lár an oighean. Agus, i lár an oighean, oh, brón orm, le haghaidh 40 go 50 nóiméad. So táim chun iad a chur an clog breise. Chun iad a chur isteach le haghaidh 42 nóiméad and then agus ansin déanfaidh mé seic. Um, so, um, an bhfuil a fhios agaibh conas bhfuil a fhios agat nuair a beidh sé réidh, an bhfuil a fhios agat? So, tá sé, beidh siad sórt gooey taobh istigh ach beidh siad crusty taobh amuigh. Ó, tá comhrá, beidh siad chomh deas.
Yeah, yeah. So, nuair atáimid ag fanacht le haghaidh na 40 nóiméad, sin an am le haghaidh an glantachán. So, tá muidne chun dul agus glantachán a dhéanamh agus beimid ar ais nuair atá na donnóga réidh. Okie dokes?

le haghaidh daoine eile agus beidh siadsan in ann iad a ithe agus taitneamh a bhaint astu. Ok, so tá súil againn go baint sibh taitneamh as an físeán inniu. Seol isteach pictiúirí chugainn de bhur donnóga agus yeah, sin é le haghaidh inniu. Slán lads!